Ba mhaith liomsa fáilte croíúil anois a chur roimh an Dr Mícheál Hoyne, Roinn na Gaeilge, Coláiste na Tríonóide, a bheas ag caint linne inniu. Ba mhaith liom cúpla focal a rá mar gheall ar an obair atá ar siúl ag Mícheál ar dtús. Bhuel, tá eagrán nua de Irish Grammatical Tracts 3 go dtí 4 idir lámha ag Mícheál faoi láthair. Téacs ó thús an séú haois déag atá ann, a chuireann síos ar an chóras briathartha agus ar dheilbhíocht an ainmfhocail theibí sa Nua-Ghaeilge Chlasaiceach. Bhí seimineár poiblí seachtainiúil ar an téacs sin agus bhí sé a rá liom ansin, Tá's agam go mbeidh fáilte romhaibh freastal ar na seimineáir sin ach teagmháil a dhéanamh leis i ndiaidh na léachta. Anois, chomh maith leis sin, tugann sé na cúrsaí seo a leanas, mar léachtóir i Roinn na Gaeilge, Coláiste na Tríonóide, teagaisc ar an tSean-Ghaeilge, an Ghaeilge i gcló, 1540 go dtí 1871, an dán díreach, ceart agus labhairt na teanga, agus cúrsaí eile nach iad. Anois tá liosta fada foilseachán luaite leis chomh maith céanna, agus ina measc, Tá an dá leabhar seo a leanas, i gcomhar leis an Ollamh Richard Sharpe nach maireann, tá Clóliosta Printing in the Irish Language 1571 to 1871, An Attempt at Narrative Bibliography, agus cuireadh an leabhar sin i gcló sa bhliain 2020. Agus ansin an dara leabhar atá agam anseo ná Fuidheall Áir, Bardic Poems on the Meic Dhiarmada of Magh Luirg. 1377-1637, agus cuireadh an leabhar sin i gcló sa bhliain 2018. Anois, thiocfadh liomsa leanstan ar aghaidh, mar tá CV iontach fada anseo ag Mícheál, ach b'fhearr liomsa anois ligim do Mhícheál é féin labhairt linn anois, agus is é an teideal atá ar an chaint inniu ná, Clóliosta, Clódóireacht sa Ghaeilge, 1571 go dtí 1871 agus cuirim fáilte Uí Cheallaigh romhat. Ok, go raibh míle maith agat as sin, a Ghearóidín, agus mo bhuíochas le lucht eagarúcháin na sraithe seo as an gcuireadh a thabhairt dom bheith in bhur dteannta, más go fíorúil é, inniu. Baineann an chaint seo, mar a mhínigh Gearóidín ansan, leis an leabhar, Clóliosta, a foilsíodh i mí na Nollag. 2020. Faraor, bhí duine dos na húdair, an duine a chéad chuimhnigh ar a leithéid de leabhar a chur le chéile, agus an duine a bhaist Clóliosta air go deimhin, bhí sé imithe ar shlí na fírinne fén uair go dtáinig sé amach. Seans ná raibh aithne ag cuid agaibh ar Richard Sharpe, agus dá bhrí sin, ba mhaith liom cúpla focail a rá mar gheall air ar dtúis. Sárscoláire ab ea Richard, rugadh i Yorkshire é, i Sasana, sa mbliain míle naoi gcéad caoga is a ceathair. Duine léannta agus bisiúil a bhí ann. D'fhoilsigh sé leabhar staire, ar Ratharsair, an t-oileán beag lastoir don Oileán Sciathanach, agus é fós ina fhochéimí, míle naoi gcéad seachtó is a seacht. agus is mó gné do léann na Meán-Aoise gur dhein sé iniúchadh uirthi agus é ina bhall ar dtús d'fhoireann Fhoclóir na Laidine Meánaoisí ó fhoinsí Briotanacha, sin The Dictionary of Medieval Latin from British Sources, agus níos déanaí ina ollamh le Diplomatic in Oxford, Diplomatic, sin an staidéar ar fhoinsí bunaidh, nós cartanna agus mar sin. Chuir Richard an-shuim i gclódóireacht na Gaelainne, leis, agus i measc na bhfoilseachán is tábhachtaí ar stair na clódóireachta Gaelaí tá an t-alt mionchúiseach cuimsitheach a scrígh sé i dtaobh luath-eagarán d'fhilíocht Thaidhg Ghaelaigh Uí Shúilleabháin in imeachtaí an Acadaimh sa mbliain 2014 The Munster Bestseller! Mealladh Risteárd i dtreo stair an leabhair chlóite i nGaelainn, toisc gur aithin sé thar aon ní eile go raibh an t-uafás bun-oibre fós le déanamh sa réimse léinn sin. So, cad atá, mar sin, sa Chlóliosta so? Bhuel, bhí spéis ar leith ag Risteárd i lámhscríbhinní na Gaelainne sna cnuasaigh a cuireadh le chéile san ochtú agus sa naoú haois déag ach go háirithe. Agus chuige sin bhíodh sé ag cíoradh catalóga ceantanna ag lorg eolais ar aistear na lámhscríbhinní seo ó Leabharlann duine amháin go dtí Leabharlann duine eile thar na blianta agus ansan fé dheireadh isteach go dtí Leabharlann Acadamh Ríoga nó Leabharlann Choláiste na Tríonóide. Thug Risteárd suntas do go luaití luathleabhair chomh maith sna catalóga san go minic agus bhíodh cur síos nó nótaí breise ag gabháilt leo go minic nó 'Tá an leabhar so gann' nó 'Tá nótaí luachmhara breactha sa chóip seo'. agus bhí fonn air Risteárd na cóipeanna san a aithint ar dtúis, ach chomh maith le sin fráma a chruthú ina bhféadfadh sé an t-eolas saghas diamhair seo a chimeád. Agus b'in tús an leabhair, b'in splanc an léargais, agus d'fhás an leabhar as san. Fé dheireadh, na ceisteanna móra a bhí againne ag an mbeirt againn le chéile ag gabháilt don leabhar san ná, cad a cuireadh i gcló sa Ghaelainn go ginearálta, cé a chuir i gcló é, cá háit, cathain, cá'il na cóipeanna anois, an mó cóip a bhí ann tráth, cé chomh mór is a bhí an rith cló, the print run. An mó eagarán a bhí ann? An raibh glacadh leis na leabhair seo nuair a thánadar amach? Bhfuil léirmheasanna comhaimseartha againn? An féidir linn aon ní a rá i dtaobh na bhfoinsí? An ndeachaigh na foilseacháin seo isteach i dtraidisiún na lámhscríbhinní, ar chóipeáil scríobhaithe iad? Anois bhí, agus tá, leabharliostaí maithe ann, ach treoirliostaí nó finding aids atá ionta don gcuid is mó, nó áiseanna tagartha don scoláire. Bhí Risteárd a d'iarraidh scéalta na bhfoilseachán so a ínsint, agus sin an fáth go bhfuil leabharliosta dioscúrsach nó discursive bibliography ar chlúdach leabhair s'againne. Iarracht atá ann na snáitheanna éagsúla a thabhairt le chéile agus an scéal ina iomláine a insint. So, go hoifigiúil, tosnaímid sa mbliain míle cúig chéad seachtó is a haon, toisc gurb in sa mbliain sin a foilsíodh an chéad leabhar clóite i nGaelainn in Éirinn. Ach thugamar cead dúinn féin don. dul beagán níos faide siar leis. An chéad iontráil atá sa leabhar, cuireann sé síos ar the first book of the introduction of knowledge. Abair teideal. Is dócha go dtáinig an chéad eagarán de sin amach timpeall na bliana míle cúig chéad daichead is a dó. Seans go bhfuil cur amach ag cuid agaibh air cheana féin. Saghas leabhar taistil nó eolaí atá ann. Sasanach a scrígh, dochtúir Sasanach, duine a thaistil i bhfad ó bhaile. Agus is do Shasanaigh a scrígh sé. Cuirtear síos ann ar nósanna, ar airgeadra agus ar theangacha na hEorpa caibidil an tír, agus baineann an tríú caibidil, the third capital, the third capital, baineann an tríú caibidil le hÉirinn, the third chapter treateth of Ireland. Tá pictiúr ann don Éireannach trodach agus saighead aige í féin ar thóir míolta cinn ina chuid gruaige. Ligeann an t-údar air féin gur Éireannach atá ann sa dán ag tús na caibidle. I am an Irish man, in Ireland I was born, I love to wear a saffron shirt although it be too torn. Ní dóigh liom, n'fheadar cad a cheapann Caitríona mar gheall ar sin, ach ní dóigh liom gur sárfhilíocht é sin, agus is léir gur shíl Boorde gur muintir bharbartha a bhí sna Gaeil. Ach díol suime is ea é go dtugann Boorde nathanna Gaelainne ag deireadh na caibidle. na huimhreacha agus frásaí go mbainfeá úsáid astu san óstáin don gcuid is mó. So, Wife, have you any good meat? Bean a tí, ní raibh an tuiseal gairmeach aige, a bean a tí, bhfuil bia maith agat? Man, give me wine, Fear a tí, tabhair fíon. Maiden, give me cheese, Cailín, tabhair cáis. litriú an Bhéarla atá aige, Boorde, ar ndóigh, agus an litir dhubh nó an cló Gotach. Ach Gaelainn atá ann agus dá bhrí sin tá iontráil aige sa liosta seo. Mar a tharlaíonn tá trí iontráil againn fén uair go sroisimid míle cúig chéad seachtó, Boorde sna míle cúig chéad daicheadaí, Mithridates sa mbliain míle cúig chéad caoga is a cúig, sin

ach is sa réim liteartha ar a dtugaimid An Nua-Ghaelainn Mhoch a scríobhadh é, agus ba léir go raibh an-thuiscint ag an té a d'aistrigh, John Carswell, Seon Carswell, ar an nGaelainn liteartha. Tá dhá dhán bheaga aige féin atá scaoilte go maith ó thaobh na meadarachta de, ach deineann sé athfhriotal leis ar dhá dhán chlasaiceacha, nó dánta díreacha, agus cé go gcáineann sé na scríobhaithe traidisiúnta as bheith ag cóipeáil scéalta fé Thuatha Dé Danann agus Fionn Mac Cumhaill, is léir go mbíodh Carswell féin ag léamh na scéalta san, tá sé sin follasach ar an stíl atá aige agus deineann sé, ag pointe amháin, deineann sé athfhriotal fiú ar fhoirmle ó Agallamh na Seanórach, so is léir go raibh an téacs san léite aige. Thosnaigh an chlódóireacht Ghaelach in Éirinn fé dheireadh sa mbliain míle cúig chéad seachtó is a haon. Címid an cló Gaelach don gcéad uair sa mbliain sin leis. Cló na Banríona Eilís a haon a thug airgead bhuaithi i gcóir an chló sa mbliain míle cúig chéad seasca is a trí chun go bhféadfaí leagan Gaelainne don Tiomna Nua a dh'fhoilsiú. rud nár tharlaigh go dtí 1602 go gairid sar a bhfuair Eilís I bás. Idir an dá linn, cuireadh dán cráifeach ón gcúigiú haois déag i gcló, agus Aibidil agus Caiticiosma na Gaelainne. Sin buntreoir do litreacha na Gaelainne, sin an Aibidil, an Aibítir, agus Teagasc Críostaí. Agus Seán Ó Cearnaigh a chuir an leabhar san le chéile. Tá timpeall 1,300 leathanach sa Chlóliosta, so stumpa ceart leabhar atá ann. Rianaímid scéal na Gaelainne i gcló ón tús anuas go dtí an mbliain míle ocht gcéad seachtó is a haon. Ar ndóigh, is mó cor a bhain don teanga agus do mhuintir na hÉireann sna céadta ó míle cúig chéad seachtó is a haon go dtí míle ocht gcéad seachtó is a haon, agus fágann sé sin a rian, gan amhras, ar an abhar a bhí le clárú againn. Luas cheana iarrachtaí Eilíse féin an Bíobla a chur ar fáil i dteanga an phobail. Fén mbliain míle sé chéad is a naoi bhí Teagasc Críostaí, an Tiomna Nua, agus Leabhar na hUrnaí Coitinne i gcló. Sa mbliain míle sé chéad a haon déag tháinig freagairt na bProinsiasach ar an Mór-Roinn. Foilsíodh Teagasc Críostaí Bhonabheintiúir Uí Eodhasa in Antwerp, agus cuireadh amach an t-atheagrán i Lováin trí bliana níosa dhéanaí. Ar an dá thaobh, na hAnglacánaigh i mBleá Cliath agus na Proinsiasaigh ar an Mór-Roinn, más maith leat. Bhí an chlódóireacht dhúchasach saghas stadach sa tréimhse seo, níor leanadh den obair ar feadh i bhfad. Tá scéal fada gabhlánach ag baint le foilsiú an tSeana-Thiomna ach go háirithe. Níor thána sé sin amach go dtí 1685. San ochtú haois déag tháinig borradh fé chlódóirí beaga áitiúla in Éirinn. Bhí sé níos fusa agus níos saoire leabhair a chur i gcló, agus mhaolaigh ar na péindlithe leis, rud a chabhraigh leis an gclódóireacht Chaitliceach. Fé dheireadh an ochtú haois déag chímíd leis an tsuim sa teanga mar shuaitheantas náisiúnta agus mar abhar taighde do ársaitheoirí agus do scoláirí teangan ag dul i méad. Ar ndóigh, bhain tubaiste don Ghaelainn sa naoú haois déag, ach faighimid a lán abhair i dteanga an phobail fós, na mórbhileoga nó broadsides, na bailéid seo ar bhileoga móra, ós na 1830idí, 1840idí, mar shampla. Go minic baintear úsáid as litriú an Bhéarla iontu toisc ná beadh léamh na Gaelainne ag gach cainteoir Gaelainne, agus táid sin fíor-shuimiúil. So, cén fáth gur stopamar sa mbliain míle ocht gcéad seachtó is a haon, mar sin? Bhuel, bhí cúiseanna praiticiúla ag baint leis an gcinneadh. Bhí an leabhar ag fás rómhór, sin cúis amháin, bhí 1,300 leathanach ann cheana. Chomh maith leis sin, bhraitheamar nár mhiste ár seolta a leagan ag tús na 1870idí agus tús na hathbheochana ag druidiúint linn os ár gcomhair. Mhéadaigh ar an méid a foilsíodh sa Ghaelainn le linn na hAthbheochana, agus tá a scéal féin ag an dtréimhse sin. So má d'éirigh linne leabharliosta dioscúrsach ar fónamh a sholáthar don tréimhse go dtí míle ocht gcéad seachtó is a haon, bhíomar ag súil leis go mb'fhéidir go ndéanfaí aithris orainn agus go leanfaí den scéal, agus cá bhfios, b'fhéidir, gurb amhlaidh a bheidh. Chomh maith leis sin, tá cloch mhíle tháchtach sa mbliain míle ocht gcéad seachtó is a haon, sin foilsiú an dara heagarán do Grammatica Celtica. So tháinig an chéad eagarán amach sa mbliain míle ocht gcéad caoga is a trí, agus scrígh Seán Ó Donnabháin, an scoláire nótáltha, scrígh sé léirmheas ardmholtach cúpla bliain ina dhiaidh sin. Dob é an leabhar san, Grammatica Celtica le Johann Kaspar Zeuss, a chuir bonn fén staidéar eolaíoch ar an Luath-Ghaelainn, agus féachtar fós ar Zeuss, mar is ceart, mar bhunaitheoir an Léinn Cheiltigh mar a thuigimid inniu é. Agus tá an dara heagarán le Hebel, a tháinig amach sa mbliain míle ocht gcéad seachtó 's a haon, fíortháchtach leis. Sa deireadh thiar, bheartaíomar aguisín beag a chur leis an gclár fén mbliain 1873, sin eagrán de Chúirt an Mheán Oíche, a cuireadh amach, agus leathanach teidil as Laidin agus dáta bréagach air. Now, tá's againn gur sa mbliain míle ocht gcéad seachtó is a trí a foilsíodh é, mar tá na profaí fós ann sa Leabharlann Náisiúnta, agus an dáta ceart orthu ansan, is dócha, toisc an téacs bheith saghas gáirsiúil, mar is eol dúinn. Chuir an foilsitheoir sonraí bréige ar an gclúdach, chun ná ceanglófaí leis-sean é, agus tá alt ag Proinsias Ó Drisceoil mar gheall air seo. So, conas a chuireamar clóliosta le chéile mar sin? Thug an méid a bhí ag Risteárd cheana féin agus na ceisteanna taighde sin a luas libh níos luaithe struchtúr éigin dúinn. Ach chun an cheist mhór a fhreagairt, you know, cad a foilsíodh sa Ghaelainn sa tréimhse seo? Bhí orainn na leabhair féin a dh'aimsiú ar dtúis. Bhí leabharliostaí ann cheana, mar atá ráite agam, ach tá bearnaí iontu nó níor chuir lucht a ndéanta rompu gach a raibh ag teastáil bhuainne a chuimsiú agus a chlárú. Thosnaíomar mar sin le catalóga na leabharlann mór. Is féidir cuardach a dhéanamh ar líne díreach don teanga le cuid dos na hinnill chuardaigh atá ann agus thug sé sin mórchuid na leabhar dúinn. Bhaineamar triail as leabharlainne leabharlanna i bhfad ó bhaile leis agus thángamar ar roinnt leabhar ná fuil cóip dóibh le fáil sna hoileáin seo ar an tslí sin. I gcás leabharlann áirithe, leabharlanna beaga speisialta, tugadh cead dúinn cuairt a thabhairt orthu agus tugadh cead raide dúinn féachaint timpeall agus dul trí na seilfeanna. Scaipeamar an scéal, leis, oiread agus ab fhéidir linn agus ní raibh cuntas Twitter Tube nó MyFace aige neachtar againne, agus thug scoláirí eile cúnamh dúinn go fial agus go flaithiúil, á chur ar ár súilibh dúinn go raibh a leithéid seo de leabhar ann nó go raibh cóipeanna ann sa leabharlainn seo agus mar sin. Nuair ab fhéidir linn in aon chor é, d'fhéachamar ar gach foilseachán, sinn féin, chun cur síos ceart a dhéanamh ar an déantús, aon nótaí ann a chlárú agus mar sin dó. Ar ndóigh, ní fhéadfaimis na leabhair ar fad a léamh ó chlúdach clúdach, ach is mó lá a chaitheamar ag póirseáil tríothu agus ag tabhairt suntas d'aon ní gur díol suntais é, dar linn. Agus ar ndóigh, bhaineamar leas as tagairtí sna leabhair féin, sna leabhair a bhí cláraithe againn cheana agus i bhfoinsí bunaidh agus sa léitheoireacht thánaisteach chun teacht ar fhoilseacháin eile. Ón dtúis, bhíomar meáite ar scéal na Gaelainne i gcló a insint ó thús deireadh. Anois, bhí roghanna eile ann. Mar shampla, tá catalóg mhór de leabhair Bhreatnaise le Eiluned Rees, Libri Walliae, a foilsíodh sa mbliain míle naoi gcéad ochtó is a seacht, agus sa leabhar san, tugtar na leabhair, na leabhair Bhreatnaise, tugtar in ord aibítre iad. Anois, chun tairbhe a bhaint as an leabhar san, ní mór duit 'fhios a bheith agat roim ré cad atá uait. Ní féidir pátrúin nó ceangail idir foilseacháin éagsúla a dh'aithint, seachas go dtosnaíonn cuid acu leis an litir chéanna. Deireadh Risteárd go minic, That book is an index to itself. Agus ní á mholadh mar leabhar a bhí sé, á rá san. Bhíomairne a d'iarraidh leabhar níos dioscúrsaí a chur ar fáil so, leabhar go bhféadfaí póirseáil tríd. N'fheadar an léifeadh éinne ó chlúdach clúdach é, ach d'fhéadfá póirseáil tríd. Agus don duine atá ag cuardach do rud ar leith, tá innéacsa ann. níos mó ná 100 leathanach ar fhad. Chuireas le chéile iad le linn na chéad dianghlasála agus. Cuimhní deasa. Tá buntáistí as cuimse ag baint leis an scéal seo, sé sin scéal na Gaelainne i gcló, a insint in ord croineolaíoch. Is féidir aon fhoilseachán ar leith a chur ina chomhthéacs láithreach. Tá a scéal féin ag baint le gach foilseachán agus déanaimid ár ndícheall a cheart a thabhairt dos na scéalta aonair sin. Ach tá na meitea-scéalta ann leis, na foilsitheoirí mar shampla. Má chaitheann tú tamall ag léamh clóliosta, seachas díreach á cheadú, tabharfaidh tú clódóirí faoi deara agus iad, ag teacht isteach sa bhfarraige nó ag imeacht as, cífidh tú teacht agus imeacht seánraí agus téamaí áirithe sna foilseacháin. So, gléas atá ann don staraí agus don scoláire liteartha, feictear dúinn, ar aon nós, an scéal iomlán bheith ann ó thús deireadh. Má insítear an scéal go croineolaíoch, áfach, ní mór cinní áirithe a dhéanamh, caithfidh tú na hiontrálacha éagsúla a chur in ord fé aon bhliain, agus ní dhéanfadh ord fánach an bheart, bhuel, más féidir ord a bheith fánach, más féidir le hord bheith fánach, n'fheadar. Shocraíomar mar sin ord a mheasamar a bheith oiriúnach, ar dtúis ábhar dúchasach neamh-eaglasta, so sin foilseacháin as Gaelainn dírithe ar dhaoine a raibh Gaelainn acu ach nár bhain go díreach le cúrsaí creidimh, ansin ábhar dúchasach Caitliceach, sin creideamh an mhóraimh, ábhar dúchasach Protastúnach, Eagráin léannta, ansan, sa cheathrú háit, leithéidí Annála na gCeithre Máistrí le Seán Ó Donnabháin, aistriúcháin ón nGaelainn, léiríonn siadsan stádas na teangan, tugann siad léargas ar an litríocht agus ar na foinsí a bhí ann. Ansin, graiméir agus foclóirí. agus sa deireadh foilseacháin ná fuil ach beagán Gaelainne iontu nó ná fuil Gaelainn ar bith iontu ach go bhfuil tábhacht leo ó thaobh stair na teangan de. So bailiúcháin d'aistriúcháin éagsúla den bPaidir, ní bheadh mórán Gaelainne ansan, nó paimfléad ag moladh d'Eaglais na hÉireann níos mó úsáide a bhaint as an nGaelainn. B'fhiú a lua anso gur chuireamar leabhair san áireamh ná fuil cóip dóibh ar marthain inniu, go bhfios dúinn, ach go bhfuil fianaise iontaofa againn gurbh ann dóibh tráth, mar shampla an fógra in aghaidh Aodh Uí Néill ón mbliain míle cúig chéad naocha is a cúig. Tá tagairt do san sna páipéir stáit. Deirtear linn ansan gur cuireadh an fógra i gcló i mBéarla agus i nGaelainn. Tá cóip amháin den leagan Béarla fós ann, ach go bhfios dúinn níl cóip ar bith fágtha den leagan Gaelainne, ach tá iontráil aige sa liosta, sa liosta mar, b'ann dó, tráth. Dála an scéil, bhí, bhí de mhuintearas im, im, im, páirtí, Stephen, gur chuir seisean táblaí le chéile dos na cineálacha éagsúla foilseachán agus tá na táblaí sin an-áisiúil mar léiríonn siad athruithe áirithe ag teacht ar an gclódóireacht Ghaelach de réir a chéile thar na blianta. So cén t-eolas a thugtar in Clóliosta? Bhuel, braitheann sé sin go pointe ar an bhfoilseachán, ach go bunúsach tugtar an teideal, ainm an údair agus an t-inphrionta mar a thá siad ar an leathanach teidil. Thá cur síos ann ina dhiaidh sin ar an déantús féin, ar mhéad agus ar uimhir na leathanach. Má thá sonraí an chlódóra againn, tugtar ansan iad. Má dh'úsáidtear cló Gaelach ann, deirtear cén ceann a bhí in úsáid, cló Eilís a hAon, cló Lováin, Ailm, cló Lováin, Beith, cló Gaelach na Róimhe, cló Moxon, a cruthaíodh chun an Seana-Thiomna a phriontáil, nó cló Pháras a cruthaíodh sa mbliain míle seacht gcéad tríocha 's a dó, agus mar sin ar aghaidh. Dála an scéil, tá nótaí againn fé stair na gclóanna féin agus achoimre ar úsáid na gclóanna, cathain a húsáideach iad agus cé leis go rabhadar agus mar sin de. Agus cé gur liosta leamh é sin ar an gcéad fhéachaint, tabharfaidh tú suntas do rudaí áirithe ann, mar shampla, Cló Gaelach na Róimhe. Deineadh é sin sa mbliain míle sé chéad seachtó is a sé do Propaganda Fide sa Róimh, so don Inquisition más maith leat, ach a bhuí le Napoleon bhí sé in úsáid sa Fhrainc sa bhliain míle ocht gcéad is a ceathair i gcomhair Alphabet Irlandais a foilsíodh i bPáras. Ar aon nós, thar n-ais go dtí na hiontrálacha aonair linn. Tar éis na sonraí fén déantús agus fén gcló, déanaimid cur síos ar abhar an leabhair, ar a chineáil, ar a bhfuil ann. Má thá dánta aonair ann, tugaimid na chéad línte, mar shampla. I gcóir abhar a cuireadh in eagar ó lámhscríbhinní, déanaimid iarracht na foinsí a dh'aithint. Ansan deirimid leat cáil na cóipeanna fós le fáil, cáil cóipeanna do leabhar fós le fáil. Agus sa deireadh thiar, má d'éirigh linn cóipeanna láimhscríte don bhfoilseachán a dh'aithint, tugaimid liosta dóibh sin. I gcás téacsanna áirithe, níl ina bhfuil againne ach an tús. Níl ann ach an chéad iarracht na foinsí sin a aithint agus na cóipeanna san a aithint. Níl aon ghanntar oibre ann atá fós le déanamh. So sin é é, gnáth iontráil in Clóliosta. Thá 1020 is 6 iontráil uimhrithe in Clóliosta, so 1020 is 6 iontráil san iomlán, ach tá sé tábhachtach cuimhneamh air nách leabhar iomlán athá ins gach iontráil. mar shampla iontráil 250 is 7 fén mbliain 1815. Ní leabhar é sin ach píosa nuachtáin, dán Gaolainne in ómós do Dhónall Ó Conaill, a foilsíodh sa Dublin Chronicle, an chéad uair gur nocht an teanga i nuachtán, go bhfios dúinn. Admhaíonn eagarthóir an Dublin Chronicle 'with sentiments of shame and regret', ná tuigfidh mórán de lucht léite an nuachtáin an buntéacs, agus cuirtear aistriúchán Béarla ar fáil leis. Tá an dán féin ana-shuimiúil agus an t-aistriúchán a ghabhann leis. Molann an file, agus ní fios domhsa cérbh é, molann sé Ó Conaill go crannaibh na gréine Ach tugann sé comhairle do, leis, gan a bheatha a chur i mbaol i gcomhraic aonair nó nó duels a thuilleadh. Tá's againn go raibh Ó Conaill ceanúil ar ar na comhraic aonair. Tá tá Ó Conaill, deir an file linn, tá sé ró-úsáideach don don tír, you know, níor cheart do é é fhéin a chur i gcúntúirt mar sin. Leabhar atá i bhfurmhór na n-iontrálacha, ach fiú ansan, Tá cuid acu atá an-bheag, mar shampla iontráil seacht gcéad daichead is a dó fén mbliain míle ocht gcéad daichead is a seacht, sin Black Forty Seven, daichead a seacht an bhróin. Paimfléad gránna atá ann chum muinteartha na hÉireann ina gcuireann an t-údar anaithnid an milleán ar mhuintir na hÉireann go bhfuil daoine ag fáilt bháis don ocaras. Murach a bpeacaí ní bheadh ar Dhia díoltas a dh'imirt orthu. Tá sé uafásach. Go bhfios dúinn, níl ach cóip amháin den bpaimfléad so ar marthain, sin in Harvard, agus níl ann ach a ocht leathanach. So, mar sin, sin foláireamh, cé go bhfuil míle fiche is a sé iontráil uimhrithe ann, ní leabhair iad ar fad. Mar a dúirt cheana, níl ganntar oibre ann, ag eascairt as Clóliosta, ag eascairt as an leabhar so. Tá súil againn go bhféadfadh sé feidhmiú mar saghas léarscáil. léarscáil ar ar ar ar deineadh oidhreacht chlóite na Gaelainne a mhapáil. Is féidir rudaí a chur leis an léarscáil seo, í a dhéanamh níos cruinne go deimhin, ach tá súil againn, pé máchailí atá inti, go mbeidh sí ina chabhair agus ina spreagadh leis. Ó tháinig sé amach tháinig foilseachán nó dhó eile chun solais, go mbeidh iontráil acu sa dara heagrán nó san fhorlíonadh. Ní bhíonn fhios agat cá nochtfaidh an Ghaelainn i ndáiríribh. Chun sampla amháin a lua, foilsíodh leabhar sa Veinéis sa mbliain míle ocht gcéad fiche is a trí, so, sa Veinéis, míle ocht gcéad fiche is a trí, in ómós don bPatrarc Airméanach. the Armenian Patriarch, agus tá paidir, agus sin p beag, paidir, as Gaelainn ann. Now ní bheinnse ag coinne lena leithéid i leabhar in ómós don bPatrarc Airméanach, so seans go bhfuil blúirí beaga Gaelainne spréite idir leabhair den saghas san. Ach tá sé deacair teacht orthu, mura bhfuil fhios agat go bhfuilid ann. Seans leis go bhfuil cóipeanna fós ann de leabhráin bheaga, de bhileoga agus de phaimfléad nár tugadh faoi deara go dtí so. Seans gur chuala sibh cheana paradacsa Bradshaw, duine a raibh an-dhúil aige i leabhair. On a friend remarking of some old book that he supposed it was very rare, arsa Bradshaw, oh no, if it were rare, it would be very common. Anois, paradacsa atá ann, ach an rud a bhí i gceist ag a Bradshaw ná, má aithnítear go bhfuil seanleabhar áirithe gann agus luachmhar, tabharfar aire do agus beidh cóipeanna le fáil sna bailiúcháin speisialta sa leabharlann, mar shampla, i leabharlann ollscoile, abair. Ach i gcás leabhair bheaga shuaracha, ar nós leabhráin litrithe nó spelling books, caitear cóipeanna amach, titeann siad as a chéile agus ní chuirtear nath iontu. Mar shampla, cuireadh an Cat Breac, leabhar cáiliúil litrithe, i gcló don gcéad uair sa mbliain míle ocht gcéad fiche is a ceathair, agus bhí suas le trí heagrán fhichead ann fén mbliain míle ocht gcéad caoga is a dó, agus tá eagráin iomlána ann agus níl fiú is cóip amháin ar marthain dóibh go bhfios dúinn, cé gur priontáileadh suas le 20,000 cóip. So seans go bhfuil tuilleadh cóipeanna i bhfolach áit éigin agus nár tugadh faoi deara go fóill iad. Mar fhocal scoir, ba mhaith liom an deis seo a thapú arís chuin buíochas a ghabháilt leis gach duine a chabhraigh liomsa agus leis an Ollamh Sharp, ná maireann, agus sinn ag gabháilt do Chlóliosta. Agus táimid fé chomaoin mhór ach go háirithe, ages na leabharlannaithe. Cúis mhór áthais agus mhórtais domhsa is ea é go bhfuil Máire Ní Chonalláin agus foireann Leabharlann Náisiúnta na hÉireann ag baint leas as Clóliosta as an léarscáil aisteach so chun cabhrú leo agus iad ag digitiú oidhreacht chlóite na Gaelainne agus á cur ar fáil saor in aisce ar líne don saol mór.

So bhí sin go hálainn, tús ag féachaint ar an obair atá ar siúl agat, bhí sé iontach, iontach spéisiúil. Em, anois beidh seans againn cúpla ceist a chur ort, ach b'fhéidir go dtiocfadh liom ceist bheag a chur ort ar dtús. Luaigh tú ansin go bhfuil digitiú ar siúl ag an Leabharlann Náisiúnta ansin, an bhfuil sé i gceist agaibh b'fhéidir leagan digiteach a dhéanamh den leabhar sin mar tá míle trí chéad leathanach ann agus céad leathanach d'innéacs ann so déarfainn go mbeidh cineál go mbeidh sé b'fhéidir níos fusa ag daoine a bheith ag obair air agus é ar líne. Hmm. Ar ndóigh, bhuel, dheineamar cinneadh ansan go luath sa phróiseas so, gur mhaith linn go mbeadh leabhar clóite ann arís, you know, is maith an teicneolaíocht é an leabhar clóite, go bhféadfá, you know, póirseáil tríd an leabhar agus teacht ar rudaí gan choinne. Agus an baol atá ann má chuirtear suas, Pdf nó rud éigin mar sin ar líne. Téann tú ag lorg rud éigin ar leith agus ní chuireann tú aon nath in aon ní eile atá timpeall air sin. Ach ar ndóigh, is féidir an dá thrá a fhreastal agus an leabhar clóite a bheith ann agus chomh maith leis sin leagan bheith ar fáil ar líne. Agus bhí leagan ar líne ar feadh tamall, dréacht den leabhar agus sinn ag lorg aiseolais ó shaineolaithe. Ach mar atá mínithe agam do dhaoine a chuireann an cheist seo orm, ní liomsa an cóipcheart, is leis an bhfoilsitheoir an cóipcheart agus tá siadsan ag iarraidh airgead a dhéanamh ar an leabhar san tar éis dóibh é a chur i gcló. Ach b'fhéidir amach anso go cuirfear leagan do ar líne mar bheadh sé go hiontach, go háirithe i gcás leabharlanna beaga b'fhéidir, ná beadh teacht acu ar an leabhar so, nó taighdeoirí ag baile, ar ndóigh, tá sé níos fusa, arís, mar tá sé trom thar aon ní eile, so níor mhaith liom, níor mhaith liom bheith á tharrac abhaile. sin galant ar fad ar fad. Go raibh, go raibh maith agat a Mhichíl, yeah, cinnte agus is grá linn ar fad, gach duine anseo is grá linne an leabhar. crua, fásta, so bheadh go hálainn sin a bheith. Agus chomh maith leis sin, buntáiste mór a bhaineann le rud éigin a bheith ar líne, sé sin gur féidir leat rudaí a cheartú agus a chur leis agus an téacs a, you know, a nuashonrú. So, amach anso, b'aoibhinn liom dul sa treo san. Iontach, iontach. Go raibh maith agat. Anois, an bhfuil ceist ag duine ar bith anseo? An bhfuil, sir, an bhfuil ceist agat féin? Tá, is dóigh go mbíonn ceist agam i gcónaí, ach dia dhuit, a Mhichíl, ceapaim go bhfuil tú. Is murach is áit ar constanta. Tá brón orm go bhfuil mé déanach, ní raibh mé in ann bhí ar an gcóras é féin a thabhairt suas chun dáta agus Bíonn an rud céanna dó sa bhád ar an. Is dóigh liom go bhfuil tús an scéil faighte agam, mar bhí, is minic a bhí mé ag caint le Richard, bocht nach maireann, agus arsa mise, ní bheidh an jab sin déanta go ceann i bhfad, agus is iontach an t-éacht go deo atá déanta ag an mbeirt agaibh, agus is é an trua é nach bhfuil Richard ann, ár ndú, ach is iontach an t-éacht é mar go dtugann sé léargas chomh leathan agus chomh maith sin dhúinn ar ar fhoilsitheoireacht sa Ghaeilge, ach ar litríocht na Gaeilge agus ar a raibh ar siúl i gcaitheamh na gcéadta. Mar sin, tá an-chomhghairdeachas ag gabháil don bheirt agaibh as an obair iontach sin. Bhí mise ag cuimhneamh ansin ar Aodh Buí Mac Cruitín agus ar In Antiquity, in Vindication of the Antiquity of Ireland, agus dar ndóigh ní i nGaeilge atá sé sin. Ach tá go leor Gaeilge ann. Ní cuimhin liom, n'fheadar an bhfuil a fhios agatsa as do sheasamh an bhfuil sé bhfuil sé againn sa liosta mar ní cuimhin liom gach rud atá sa liosta ach mura bhfuil, seans gur sin ceann atá le cur leis mar mar mar a deir tú, fiú fiú murach leabhar Gaelainne é, má thá Gaelainn ann nó má dhéantar tagairt do láimhscríbhinn nó rud éigin mar sin. Agus tá go leor Gaeilge istigh ansin, ag an mbriscoir.
Mura bhfuil sé againn ba chóir dom é a chur ar an liosta agus é a chur leis an dara heagrán. Ní cuimhin liom díreach é a fheiceáil anois ach bhí mé ag cuimhneamh air ansin nuair a bhí tú ag caint, sea.
Mar tá leabhar againn mar shampla le Séamas Uiséir agus arís ní bheadh mórán Gaelainne ins an leabhar sin, Laidean don gcuid is mó, ach ansan déantar athfhriotal ar lámhscríbhinn Gaelainne, agus dá bhrí sin, agus baintear úsáid, leis, as an gcló Gaelach agus dá bhrí sin tá ionad aige sa chlóliosta. Ní chuireann tú síos ar na leabhair féin, an gcuireann? Ní cuimhin liom é sin ach oiread, a Mhichíl, ón spleáchadh atá faighte agam ar an leabhar, ach is é sin, cur síos ar ar an leabhar fisiciúil, mar a déarfá, an bhfuil sé sin. Tá, tá, so na toisí agus. Na toisí, yeah. Uimhir na leathanach agus you know octavo nó quarto nó a leithéid sin, yeah. Agus an dúch, you know má thá dúch dearg ann nó dúch, dúch dubh don gcuid is mó ach má thá dúch dearg ann tugtar san leis. Agus chomh maith leis sin, deinimid cur síos leis ar na cóipeanna atá ar marthain, so dá mbeadh cóip ann agus Uáitéar Mac Gearailt scríte air ex libris Uáitéir Mhic Gearailt, bhuel ansan deinimid iarracht na nótaí sin a thaifead leis. An-mhaith, an-deas, sea, sea. Go raibh maith agat a Uáitéir. Go raibh maith no tá sé fíorspéisiúil ar fad ar fad. An bhfuil ceist ag duine ar bith eile? Mhaith le duine ar bith ceist a chur ar Mhícheál anseo. Ní fheicim duine ar bith ansin, a Mhíchíl. Sílim tá sé beagnach ag teacht go dtí anois. Sílim go gcuirfidh muid deireadh leis ansin, a Mhíchíl. Ach go díreach sula gcuirfidh muid deireadh leis, ceist bheag agam féin. Tá suim agat sin sa leabhar, agus roinnt mhaith aistriúchán leis. Ar thug tú faoi deara, tá 's agat, an bhfuil aon phatrún ann, mar, abraimis, tá 's agat, an chuid is mó des na haistriúcháin, an mbeidh siad dílis don bhunscríbhinn? Anois seo ceist iontach ginearálta, ach go díreach, tá 's agat, nó an mbeidh siad ag iarraidh dúchasaigh? Don gcuid is mó, is dóigh liom, bhí, bhí aistritheoirí Gaelainne féinmhuiníneach go leor aistriúchán dúchasach a chur ar fáil agus, dá bhrí sin b'fhéidir an téacs a athrú nó a chur in oiriúint beagáinín, go háirithe sna luath-théacsanna más maith leat. Sa Bhíobla féin tá cuid dos na haistriúcháín go hiontach. Sampla atá ag duine a scrígh cheana ar aistriúcháín an Dónallaigh, you know, not to be double-tongued, right? gan teanga liom leat do bheith agat. Agus arís, tá an nath cainte sin fós againn, liom leat, ach bhíodar féinmhuiníneach go leor Gaolainn shaibhir dhúchasach a chur ar an mBíobla féin fiú. Agus chomh maith leis sin, cíonn tú athruithe beaga a dhéantar, téacs a chuir scoláire ó Choláiste na Tríonóide i gcló sa mbliain míle sé chéad caoga is a, 40 is 9 b'fhéidir, ní cuimhnim anois na dátaí go díreach, ach le linn, le linn aimsir Chromail, ní cuimhnim anois dátaí Cromail, ach cuireadh amach le linn Chromail é, agus aistriúcháin ar théacs cráifeach, agus in sa bhunleagan, sa leagan Béarla, luaitear, you know, téacsanna gáirsiúla nár chóir duit bheith á léamh. agus san aistriúchán Gaelainne athraítear na téacsanna seo seachas scagadh na léamh, bhuel níor chóir duit Feis Tí Chonáin a léamh, an téacs Fiannaíochta agus mar sin. So arís bhíodar, is dócha, bheadh fhios agatsa a Ghearóidín b'fhéidir gur aistriúchán cultúrtha é sin, you know, cultural translation em ach de réir mar a théann tú ar aghaidh go minic em tagann saghas meath ar cheard an aistritheora, Tadhg Ó Coinnialláin mar shampla a bhí gníomhach sa naoú haois déag. Chuirfeadh sé sin aistriúcháin amach agus ní féidir tuiscint a bhaint astu. Ach is dócha, bhí meath ag teacht ar an dteanga agus bhí an teanga féin fé bhrú agus chomh maith leis sin bhí seisean ag obair do chumainn Phrotastúnacha agus ní raibh éinne ann chun eagarthóireacht a dhéanamh air is dócha, chun a rá leis N'fheadar cad is brí leis sin, agus is dócha d'imríodh seisean cleasanna leis ar na daoine a thugadh airgead dó. Chuir sé chuir sé aistriúcháin ar sórt théacs fé chúrsaí eacnamaíochta agus chúrsaí feirmeoireachta, ach níor aistrigh sé ach an chéad leath, agus ansan chuir sé nótaí fada isteach, dánta as lámhscríbhinní agus mar sin chun an téacs a dhéanamh beagáinín níos toirtiúla. So, is dócha bheadh, bheadh suim ag, ag scoláirí a bhfuil suim acu i gcúrsaí aistriúcháin, bheadh suim acu san ábhar atá cláraithe againn sa chomhlacht. Cinnte. Ó, níl aon amhras faoi sin, cinnte, cinnte. Mhícheál, bhuel, an seisiún seo anois agus ba mhaith liomsa arís buíochas ó chroí a ghabháil leat, a Mhícheál, as caint iontach, iontach spéisiúil. Míle maith. Agus a chairde, feicfimid sibh